Haigh Bryn agus Haigh Fionn, Comhghairdeachas mór libh beirt as críochnú sa Ghaelcholáiste. Is mór an onóir dom gur thosaigh sibh anseo sa Ghaelscoil agus chuir sibh go mór leis an scoil anseo agus tá's agam gur chuir sibh go mór leis an saol sa Ghaelcholáiste. So comhghairdeachas mór libh, táimid chomh chomh bródúil asaibh agus tá mé ag súil go mór le cloisteáil conas mar a éiríonn libh amach anseo. Go n-éirí go geal libh. Go n-éirí libh Fionn agus Bryn. Go n-éirí libh an bheirt agaibh, táimid an-bhródúil asaibh.
A chairde.
Tracey anseo, CRS sa Ghaelscoil. Bhí mé ag obair libh nuair a bhí sibh sa Naíonra, thuas staighre sa rang a cúig. Bhí mé ag obair le Bríd. Bhí bliain iontach againn. Bhí a lán charachtair sa rang seo.

Sílim go raibh sibh i rang a haon nuair a thosaigh mise ag múineadh anseo i nGaelscoil Bhaile Brigín agus bhí sé go hálainn aithne a chur oraibh. Is buachaillí áille sibh, buachaillí iontacha sibh agus tá mé chomh cinnte go bhfuil todhchaí iontach os bhur gcomhair. Go n-éirí libh! Fionn, a stór agus Bryn, ní chreidim go bhfuil sibh Beagnach críochnaithe anois agus chomh fásta suas agus chomh neamhspleáchas. Is cuimhin liom mar a bhí sé ach inné, an bheirt agaibh sa naíonra agus chomh beag. Comhghairdeachas mór libh. Grandma.
Agus Bryn ní chreidim go bhfuil sibh i mbliain a sé agus ag imeacht ón mheánscoil Is cuimhin liom sibh an bhealach ar fad ó na naíonáin suas go rang a sé agus anois bun críochnaithe le bliain a sé. Guím gach rath agus ádh oraibh ag dul amach sa saol mór, má théann sibh ag an ollscoil nó pé rud a dhéanann sibh. Ádh mór agus bainigí sult mór as. Slán! Gorgeous Fionn on your graduation day. I just wanted to send you a few words.

Mise le meas, múinteoir Ciarán. Dia daoibh, Tegan agus Bobby agus Fionn, tá sé deacair a chreidbheáil go bhfuil sibh críochnaithe suas, or ag críochnú suas anois, sa mheánscoil. Mothaíonn sé cosúil le inné is go raibh sibh anseo linne sa bhunscoil, agus bhí an-am againn le chéile anseo, is cuimhin liom go maith, na laethanta thíos sa sa seomra órga a bhí againn thíos ansin agus muid ina shuí ar na málaí pónaire mór ag caint agus ag spraoi agus ag déanamh péinteáil agus go leor obair cinnte ar siúl le chéile so go n-éireoidh go hiontach libh ar do lá speisialta agus go n-éireoidh go hiontach libh sa saol amach anseo le cibé bealach agus cibé rud atá sibh ag iarraidh a dhéanamh is páistí iontacha iad an triúr agaibh agus tá súil agam go bhfeicfidh mé sibh go luath agus go n-éirí go geal libh. Slán agus tóg aire. Comhghairdeas libh ó Ghaelscoil Bhreandáin Balsail! Conas tá sibh? Múinteoir Ruairí anseo. Bain taitneamh as na cúpla seachtain a bhfuil fágtha. Tá a fhios agam go bhfuil na scrúduithe beagnach ann ach tá sin ceart go leor. Tá a fhios agam go bhfuil gach duine réidh agus tá sibh ullamh i gcomhair na scrúdú. I know you're going to look back on the Coláiste Ghlór na Mara years with fond memories. I know I have. I know it's been five years since I was there but every day I was there up in Coláiste Ghlór na Mara was one of the best experiences I ever had.